ndewonụ ndị be anyị onye unu na-anụ olu ya bụ nwaada Nnennaya ụbọchị nke taa ewetara m unu akụkọ nke na-agwa anyị na ọkwụrụ anaghị aka onye kụrụ ya ụmụaka o nwere akụkọ m ga-akọrọ unu n'obodo Ụmụeze o nwere nwata nwoke aha ya bụ Ndubuisi ndị mụrụ Ndubuisi Maazị Ojemba nna ya nakwa Nkiru nne ya mụtara naanị ya ha gbakwara mbọ hụ na ọ dịghị ihe kọrọ nwa ha nwoke ha na-azụlite ya dịka esi azụlite ụmụaka ndị ọzọ Maazị Ojemba na nwunye ya bụ ndị ọrụ ugbo nke a mere ka ha gbaa mbọ hụ na nwa ha nwoke ma ihe ekwe na-akụ n'ọrụ ugbo mana Ndubuisi n'aka nke ya tolitere wee bụrụ nwa isi ike ọ dịghị ihe nne na nna ya mere ka a hụ na ọ bara uru Ndubuisi ekweghị eso nne na nna ya eje ọrụ ugbo ma ọ bụkwanụ rụọ ọrụ ọbụla nke masịrị ya mgbe ọbụla ị hụrụ Ndubuisi ọ na-agagharị n'elu na-agagharị n'ala ebe ọbụla ihe furu a kpọọ Ndubuisi ihe ọbụla mere n'obodo a kpọọ Ndubuisi ndị ọbụla nụkwanụ ọgụ Ndubuisi nọ ebe ahụ o sonyeghị na ndị na-anụ ọ ga-eso na ndị na-ekiri omume Ndubuisi bidoro gbawabe nne ya obi Ndubuisi anaghị ege onye ọbụla ntị n'ụlọ nke a mere ka nne ya kpọọ ya otu ụbọchị wee dụọ ya ọdụ maka isi ike ya ọ gwara ya na ọ dịghị uru ọbụla dị n'ime isi ike ọ gwara ya letu anya ala chọọ ihe ọ ga-alụ dịka nwa okorobịa na-eto eto ma kwụsị ịnọ nkịtị oge niile okwu a nne Ndubuisi gwara ya abaghị ya arụ ma ọlị izu ole na ole gachara nna Ndubuisi hụrụ ọnọdụ isi ike nwa ya nwoke na-achọ idubanye ya wee kpọọ ya n'akụkụ wee gwa ya sị ya na obi adịghị ya mma gbasara ajọ aha ndị obodo jiri wee mara nwa ya nwoke ọ gwara ya na ọ dịghị mgbe ọbụla a na-akọ akụkọ ọjọọ n'obodo ghara ịkpọ aha ya ọ gwara ya na ọ dịghị ihe ọbụla nke ọ na-alụ n'ụlọ dịka nwa ya nwoke nna Ndubuisi mere ka ọ mara na isi ike anaghị ewetara mmadụ ezi ihe kama o duhie gị n'ajọ ụzọ ka ọ gwachara ya okwu a agwa Ndubuisi agbanweghị ma ncha nke a mere ka nna ya kpọọ ya otu ụbọchị wee sị ya si na be ya pụọ ọ gwara ya na ya achọghị ịhụ ya ọzọ na be ya ma ọ bụrụ na ọ chọghị ịgbanwe agwa ya ọ gwara ya na isi ike ebutewo ya bụ nna ya ajọ aha na ọ dịghị mgbe ọbụla ọ na-aga n'ụzọ ka ndị mmadụ adịghị na-atụ ya aka gbasara ajọ ihe nwa ya na-eme Ndubuisi buru akpa ya wee si be nna ya wee pụọ wee jee na nke enyi ya nwoke ka ọnwa ole na ole gachara agụụ gụpịara ndụbụisi anya ọ fụghịzi onye na-enye ya ihe ọbụla nke ọ na-eri ume adịkwana ya iji gbaa mbọ dịka ụmụaka ibe ya ọnọdụ ya bidoro mebe ya ihere nke a mere ka o jekwuru enyi nna ya bụ maazị ikenga wee rịọ ya ka o nyere ya aka rịọ nna ya ka ọ naghachite azụ n'ụlọ ya ọ gwara ya na ya ga-akwụsị isi ike ya ma baala onwe ya uru maazị ikenga jekwuru nna ndụbụisi wee rịọ ya biko ka ọ kpọghachi nwa ya nwoke ọ gwara ya na ndụbụisi amụọla akọ ndụbụisi laghachi na be nna ya wee rịọ nna ya ka ọ gbaghara ya ma nna ndụbụisi maazị ojemba gwara ya na ya bụ ọkwụrụ agaghị akarị onye kụrụ ya ọ gwara ya ma tupu ọ nabata ya na be ya ọzọ bụ na o chemi echiche ime ma mara ihe ọ ga-eme gbasara ndụ ya ọ gwakwara ya na iwu abụghị na o so ya na nne ya wee banye n'ọrụ ugbo ya chee echiche mara ihe ọ ga-alụ dịka nwa okorobịa na-eto eto malite ụbọchị ahụ gaba ndụbụisi kwanyere onwe ya ugwu ma wetuo onwe ya ana wee gbaa mbọ dịka nwoke o bidoro jewe ozi ezinụlọ makwa na-enye aka n'ọrụ obodo nke kacha nke bụ na Ndubuisi bidozi rụwa ọrụ ịkụ ihe wee na-enyere onwe ya aka nakwa nne na nna ya aka ihe mmụta dị n'akụkọ a bụ na o nweghị ọnọdụ ọma isi ike na-ewetara mmadụ ma ncha ọzọkwa bụ na nne ezinụlọ ọbụla kwesịrị ịgba mbọ wee hụ na nwa ya maọbụ ụmụ ya bara uru n'ebe a ka akụkọ nke ụbọchị nke taa na-abịa na njedebe ndị be anyị ka emesịa nụ